Nditagona pamalo paja pa timiyala, ndagona ndatopa ndipume ndili ndi njala ndine munthu ofooka. Kunapezeka kunena kuti pakati pa usiku ndinazungulidwa ndi chilombo. lero pano pa factory 265 media tabwera ndi nkhani ya mkulu wina amene analibe pokhala kogona kwake kunali ku phiri la michiru mu mzinda wa blantyre ndipo tsiku lina anakumana ndi zoopsa kwambiri mpaka iyeyu anafika poona kuti basi kwake kwatha tsiku lake lomaliza kukhala ndi moyo lafika kodi chinachitika ndi chani nanga zinakhala bwanji kuti afike posowa pokhala mpaka kumakagona ku nkhalango lero tabwera ndi nkhani yonse komanso tu ngati muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana ndi anthu tiyankhuleni pa 0884 274 153 ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi Uh, dzina langa ndine abraham david uh, ndimakhalira ku chilomoni blantyre uh, nkhani imene ndakubweretserani mu pulogalamu ya zili pati ndi yokhudzana mmene ndidapulumukira ku mavuto osiyanasiyana komanso ku zirombo zosiyanasiyana zimene zikadatha kuononga moyo wanga Ah, chiyambi cha moyo wanga chinali chovuta kwambiri ndinali ku nsanje m'mudzi mwa nyanga ku bangula mayi wanga chifukwa chonoti adalibe kuthekera kulikonse kwa kugwira ntchito nthawi imene amadwala and panalibe m'bale aliyense amene anabwera kuti akhoza kuwathandiza kufikira kunena kuti mayi wanga anadwala kwambiri ine pokhala mwana ndinali ndi chintchito chimene ndimasamalira mayi wanga ndimanyamuka kupita kumsika wa bangula umene ndimakapemphapempha kuti ndipeze thandizo ndakhala moyo wovutikawo kwa zaka zingapo ndithu kufikira tsiku lina imene masisiteri anabwera nayenda m'mudzi ataona vuto imene lili pa mayi wanga natengera kuchipatala Anayesetsa kuti apeze achibale koma sizidatheke kufikira kuti mayi wathu uja anamwalira. ndi ndi bambo anga sizimadziwika kuti kodi zinakhala motani koma kafukufuku imaonetsa kuti mayi angawo atapasidwa pathupi anasiyidwa ndi amuna awo and ineyo mpaka na lero sindimadziwa dzina la bambo anga kapena zibale za bambo anga kapena kumene bambo anga anachokera maliro atachitika masisitere Anayesera kupezabe njira m'mudzi muja kuti alumizane ndi anthu kuti awauze za maliro ndi kusakasaka achibale koma panalibe achibale aliwonse amene anapezeka kufikira ponena kuti maliro aja anakhala kuchipatala kuja nkanthawi ndithu kenako ma sister anapanga dongosolo mwa iwo wokha ndi kukayika maliro aja. Mwina pa nthawi imeneyi nkuti muli ndi zaka zingati? Uh, pa nthawi imeneyi nkuti ndili mwana wachichepere sindingathe kukumbukira kuti ndinali ndi zaka zingati koma ndinali mwana ndithu wachichepere chifukwa ndikhoza kungoganizira kuti ndinali ndi dzaka ah, ndinayamba moyo wopemphapempha ndili ndi dzaka 4 ndi hafu ndiye kuti ndimene ndili dzaka 5 kale ndili m'moyo moyo wopemphapempha ngati mwana wa masikini kufikira ponena kuti masisitera atatithandiza ah, patatha mwezi anatipezera malo amene amatchedwa a Jacaranda orphanage pa chichiri ku blantyre titafika kuno tinayamba kuleredwa tikuleredwa kunabweranso a orphanage ena otchedwa stefanos amene anadzatitenga ndikupita ku stefano ndakhala ku orphanage ku stefano ndayamba kuphunzira pa nazare mpaka na primary nditakhoza mayeso a stand 8 kunapezeka kunena kuti ndinapita ku chisapi private school uh, kwa chigumula ku chisapi private school inali ya boarding and chomwe chimachitika kwa ine n'choti ndinalibe mbale aliyense palibe background ya mbale palibe background ya munthu aliyense amene akanatha kundisamalira moyo wanga unali ovuta chifukwa chonena kuti orphanage imangopanga imangolipira school fees yokha simaperekanso ah, thandizo lina lolinga kuti ukhoza kukapeza lenti pena pake kumakhala chifukwa cha ichi ndimati ndikatsekera sukulu ku ku chisapi ndimasungisa chikwama changa ndikumakagona m'phiri la soche ndakhala ndikuyenda moyo uwu kuyambira pa form 1 mpaka na form 4 and m'phiri la soche ndakhala ndikuzunzika kumana ndi mavuto osiyanasiyana moyo wa ntchire Ah, ena amapezeka poti akapemphera koma ine ndimakapezeka chifukwa chonena kuti ndilibe malo aliwonse amene ndikhoza kukakhala and ndilibe m'bale aliyense amene akhoza kundiyitana kuti ndikakhale naye nthawi zina ndikagona malo ooneka ngati abwino kuti malo otentha ndiye kuti ndimakagona pa kanjedza primary school mu matoilet muja timafuna tidziwe kunena kuti mwafotokoza kuti anakutengani a orphanage malo amene amasamalira ana amakulipirani sukulu bwinobwino fizi ku chisapi private secondary school Ku orphanage kumeneko malo okhala samakupatsani mukatsekera kapena zimakhala bwanji? Ku orphanage samapereka malo okhala. Chimene amachita ukafika standard 8 ndikukhoza mayeso amakutumizani sukulu ya boarding nde panali dongosolo lonena kuti mwana aliyense akatsekera sukulu ya boarding akuyeneka kupita kwa abale ake kaya ndi ankolo kaya ndi asisi ake kaya ndi agogo ake zidangovuta onena kuti ineyo ndidalibe m'bale aliyense olo vileji sanaperekenso thandizo lililonse lakuti ndikhoza kuthandizika la malokhala chabwino ndiyeno mwina mphiri la sochi mmenemu malo ogona kwenikweni mmagona pati mphiri la sochi nthawi zina ndimagona mmitengo nthawi zina ndimatha kugona mchire chabe pamalo poti pali tchire lowundana nthawi zina ndimapeza kuti ndimagona mmapanga koma mavuto amene ndimakumana nawo ndi oti ndimati nkafika kuphanga ndimatha kuthamangitsidwanso ndi anthu opemphera chifukwa chonena kuti malo ena sindimadziwa kuti ali ndi eni ake amati akabwera amandiuza kuti tachoka malowa ndi athu sukuyenera kukhala pano chifukwa chaichi ndakumana ndi zokhoma zambiri e, ndimafika pena ndikati ndamwa madzi ndimamwa madzi amphiri aja kukacha mmamawa ndimatsika phirija ndimayendeyenda munaperi mzingwangwa nkumanka ndi kucheza ndi anthu osiyanasiyana and pena ndikati ndadya chakudya chabwino kunali kukanjedza kumene ndimapita kwa mayi wina anali ndi chidzukulu chimene ndimaphunzira nacho so panali mwana amene mayi ake ama- amaweta nkhuku za chizungu ndiye ndimapita kumakakonza nkhola ndikatero malipiro ake amakhala chakudya chifukwa chakuti mphirimu ndakhala ndikukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana zilombo ndidalibe nthawi yakuti ndikhoza kuyenda ndi zofunda kapena ndi zovala zina zapadera zimene ndikhoza kusintha chifukwa chonena kuti malo amene ndimakhala anali malo osayenera so sindinganene kuti ndinali ndi chofunda chilichonse mwafotokoza kuti mumagona mu mtengo Mm. mu mtengo mmene mmagona bwanji malingana ndi tulo si mmagwa komanso nthawi ya mvula zimatha bwanji Ah, sindimadandaula chilichonse Ah, kukwera mtengo ndi kungodzipachika pa nthambi munthu ndikumasinza sindimadandaula chilichonse kuti ndikhoza kugwa kapena ndikhoza kutopa nthawi ya mvula ndimavomereza kunena kuti ndikhoza kunyowa endi palibenso njira ina iliyonse imene ndikhoza kupanga chimene ndikuyamika nchonena kuti sindimadwala and Mulungu amandisamalira kuti ngakhale ndita- nditanyowa mwa mtundu wanji sindimapezeka kuti ndadwala kuti ndikuvutika ndi malungo ndimatha kunjenjemera ndithu kuti ngati mwina mwake ndikudwala koma mvula ije imati ikatha ndikangoti ndauma basi ndoti ndimakhala bwinobwino koma ine ndikukhulupirira kunena kuti Mulungu ama anaika chinsinsi chonena kuti ngakhale utadutsa mnyengo ngati izi Mulungu amakhoza ali ndi cholinga and cholingacho ife timatha osachidziwa and ine sindimadziwa kuti tsiku lake ndidzakhala munthu ngati mmene ndikuonekera lero zoti ndidzafika pa wailesi ine sindimadziwa ndinkaona ngati ndidzafa ndithu ndimanunkha and anthu amakanika even kundiwandikira ndimati nkafika ma restaurant kwacha muja ndikupempha anthu akudya malo ena ake kuti ndiyandikire kapena nditole zakudya zina kugwetsa pansi pa matebulo awo anthu amatha mate ndadzala ndikumandilavulira tachoka iwe kununkha tachoka mwana wahule iwe amandiyankhula zinthu zosiyanasiyana sindimadandaula inde mkatikati mwa mtima ndimamva kupweteka kuti ndidalakwa chani Kodi umasiye ndi chitofuna koma pena ndimatha kuzivomereza mmene ndilili za nzimbe zomwezi zoti wina wadya kale ndimapita kumakatola za nzimbe zija ndikusasasasa fumbi ndikumazitafunanso zili zouma abambo anu sakudziwika simmawadziwa Mm. achibale amayi anu ali kuti Ah, ndizovuta kuti ndinene kuti achibale amayi anga ali kwakuti kwakuti chifukwa chonena kuti ah, nditafufuza nditafika poti sukulu ija ndikuvutika ndikugona m'mapiri ndapulumba sukulu ija mpakana ndafika form 4 ndakhonza ndinapezeka kunena kuti ndinanyamuka kupita kukayendera masisita sister clara amene amakhala ku stela maris amene anandithandizira kunena kuti ndifike ku maofaneji amene ine ndimaleredwa nditafika kumene kuja nditawauza kuti panopa ineyo ndili koleji koma moyo wanga ndi uwu ndidali ndi mafunso osiyanasiyana kodi mumadziwa zibale za mayi anga kapena ah, munalandirako information ina yonse yonena kuti ine mayi anga anali ochokera kwakuti kapena abale awo ndi akuti akuti zinadandiyankha sister clara anandiyankha kunena kuti sakudziwa zokhuza za abale anga koma mkafukufuku wawo anaonetsa kunena kuti ubale ndi mayi wanga unasokonekera chifukwa chonena kuti mayi wanga anakana mwambo wakulowa kufa and chifukwa cha ichi achibalewa anapanga anapanga lonjezo lumbiro kunena kuti kuyambira lero iwe ndine chibale chatha sitidzaponda pakhomo pako chifukwa chonoti wakana kulowa kufa and mu miyambo ya asena zinthu izizi kalelo kuyambira ma 19 chakuti mpakana ma 1999 mpakana ma 2000 inali miyambo ya mphamvu ndiye kuti ngati munthu utakana kulowa kufa panali ndi zikhulupiriro zonena kuti ndoti ngati wakana ndiye kuti mwachidziwikire udwala nthenda ndiye kuti ukadwala nthenda ija mtundu uja umafa ndinadzakumana ndi m'bale wina amene ah, atandiona ndiku- ndikumva mmene ndikukhalira anamva chisoni kunena kuti ndikhonza kupitiriza maphunziro anga kenako m'baleyi adakakambirana ndi a evangelical bible college of malawi imene ndinapitako kukaphunzira umama m'baleyinso chimene amapanga nchonena kuti amangolipira ndalama school fees ndi ya boarding period imene ndimakhala ku college ija koma ikafika nthawi ya holiday ngakhale padali pa college ponena kuti amaphunzitsa za mawu a mulungu sindinaloledwe kunena kuti ndikhoza kukhala pamalo paja kusalira kuti akhoza kumva kunena kuti munthu uyu ndi wovutika kapena munthu uyu ndi wamasiye ayi amandiuza bwino kuti kuoneka bwino utani unyamuka upite chifukwa cha ichi ndi pamene ndinati zoti ndimakagona mphiri la michiru chifukwa kuti panali pafupi mmenemo phiri la michiru muja ndakhala ndikukhalamo ndikumasunzika ndakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana endi chifukwa kuti ndi phiri lokhalo limene limaoneka kuti ndiopsa makamaka kuno blantyre kuli afisi kuli njoka zosiyanasiyana kuli achina nsato tsiku lina ndayenda ndikukwera phiri ja usiku ndinafika pamalo pena ndikupeza kuti ndikugona nditagona pamalo paja patezimiyala Ndagona, ndatopa, ndipomwe ndili ndi njala, ndine munthu ofooka. Kunapeza kunena kuti pakati pa usiku ndinazungulidwa ndi chilombo. E, nditazindikira ndazindikira kuti chimene chandizungulira chija chandipingiriza miyendo, endi mutu wa- walumikizana ndi mutu wanga. Ndinazindikira kuti ndi nsato. mwina zimenezi munazindikira nthawi yanji Ah, ndinazindikira mkatikati mwa usiku ndinazazizimuka chifukwa chonena kuti ndimadabwa kuti kodi chochitika ndi chani miyendo yangayi kuti ndigwedere munthu ukamagona muja umatha kufika pena kuti uziziwongola ndiye kuti ndifike poziwongola mendoyi nditambasule zimakanika komanso imaoneka kuti mendoyi yagundana ndi chinthu chimene chikuoneka ngati kuti chikuzizirira zizirirako Ndi- nditadzidzimuka ndikuziona mmene ndilili ndi mmene ndamangiridwira pamalo paja ndinadzazindikira kuti awo Iyi ndi nsato. Ndiri pa malo paja ponena kuti ndiribenso chiyembekezo chakuti ndikhoza kukhala ndi moyo, basi ndinafika pavomeza kuti apapa ineyo nde ndatani, ndafa. Ndinapemphera, Ambuye, basi tsiku langa lakwana. Mwakhala mukundisamalira, ndakhala ndikuzunzika, mwakhala mukunditeteza, koma zikuoneka kuti tsopano basi ine ndikupita. Ambuye chonde mu ufumu wanuwo ndikumbukireni. N Ndili mkati modziyankhulira ndi kunjenjemera ah chifukwa chakuti ndimapanga timavuvu. Nsato ndi njoka yamphamvu. Ikakupingiriza chimene imachita imayamba kukuseteka and ikamakuseta muja imakhala kuti ikukupanga mwina kuti iweyo ufooke ndimakhala kuti ikukulavulira. ikukupatsa poizoni yonena kuti usakhalenso ndi mphamvu kenako kumchira kuja imadzatulutsa zinthu zina lake ziwiri zimene imadzalowetsa mu mphuno mwako kuti ikhozano kutani kukuseteka kuti udzionda zimenezi zimatulukira kumchira kwansato sizimatulukira kumutu mutu imangokhala ndi poizoni omakunyambita ncholinga chonena kuti iwe munthu ufowoke ndikuonani kunena kuti ndinu aatali njoka imeneyi inakupingirizani motani inakumalizani thupi lonse kwambiri funso limene ndikufunsa kuti tidziwe komanso kuti omvera panja apa akhale ndi chithunzithunzi kuti njoka ya nsato kutalika kwake kapena kukula kwake ndi yaikulu motani kuti asiyanise ndi njoka zinazi Ah, nsato inali njoka yaikulu njoka yaikulu ndithu yayitali kwambiri endi yonenepa ndithu yonena kuti ndi mmene imaopsera njoka imene ikampingiriza munthu nkufika ponena kuti munthu ndikumumeza ineyo inandipingiriza kuyambira kumendo mpakana mkono umodzi wa thupi langa chifukwa choti pamene ndinagona paja panali miyala ndipo ndimakhala ngati thupili la pansipa pali ngati kuti pali gapu kapena pali ndithu kunena kuti ukhoza kupisa dzanja poti ndagona pa miyala njoka inakwanitsa kundipingiriza ndikuwerera mpakana pansi paja nditazindikira kunena kuti ndapingizidwa ndi njoka ya nsato ndipo tsopano ndikufa ndinapanga mavuvu kuyesetsa kuti mwina njoka ija indisiye koma sizidatheke chifukwa choti inali ndi mphamvu komanso ndimapita kumapeto kunena kuti ndimafooka chifukwa cha poizoni amene imandipanga uja komanso mmene imandipingiza ndinalibe mphamvu zonena kuti ndikhoza kutakasula miyendoyi kuti ndikhoza kudzuka ndi kuima imandilavulira mthupi langa mkhosimu komanso kumaso kwanga ndikumandinyambita thupili iyi idali nthawi yonena kuti imamveka ngati kuti kuzizira zizirako chifukwa chonena kuti ndidalibe malaya mwina kanakhala ndali ndavala malaya mwina sikozi nditamva kuti kuti njokayi yandilavulira koma ndinalibe malaya ndifa chake ndine kuti ndimamva kuzizira zizirako mwanena kunena kuti mmapanga mavuvu mavuvu amene mmapangawo mmapanga otani komanso cholinga chake chinali chani kapena kuti mmayitana anthu Ah, panali pamalo ponena kuti sungathe kuyitana anthu olo utati ukuwe palibe aliyense amene akhoza kumva munali mkatikati mwa phiri ponena kuti ndikutali kwambiri Palibe aliyense amene akhoza kukumva, olo utakuwa palibe amene angakumve ndi kubwera kudzakupulumutsa. E, ndi panalibenso munthu aliyense amene akhoza kundipulumutsa kuchani ku nsato. E, chifukwa cha ichi ah, ndinayesetsabe kumbali yanga, koma zimaoneka kuti zimandivuta chifukwa chakuti ndinapingirizidwa kwambiri. Ndinafika pomafooka chifukwa chonena kuti chifukwa cha poison amene iyo imandilavulira komanso chifukwa cha kundinyambita kumene imandinyambita. Nsato imati ikakupingiriza munthu. Chimene imachita nchonena kuti ikakupingiriza muja imafuna kunena kuti iweyo usakhalenso ndi mphamvu zonena kuti ukhoza kuphupha kapena ukhoza kugudira and ikamaliza kukupingiriza muja ikaona kuti munthuyi sakutha kupanga chilichonse apapa sangapange mavuvu chimene imachita nsato ija imakunyambita and ikamakunyambita muja iweyo thupi lako lija limakhala lonena kuti likutani likuwonda Imakhala kunena kuti ukufooka nkumafooka kufooka nkufika pena kuti wafookeratu koti kunena kuti iwenso sungathenso kupanganso kalikonse pamene nsato ija imatani imakumezano tsopano Iye pamene papa kukunyambitani kwake nsato inayambira pati pathupi lanu komanso imalowera kuti inayambira kumiyendo kumene ndinapingirizidwa ndikuma mpaka na cha mu, mu machesti mwangamo m'mikonomo and mwamwayi ndonena kuti mkono umodzi unali usanamangike pamene winawu unali utamangike futi ndinawutsamira pansi and chifukwa cha chimene chichi mmene imandinyambita imandinyambita ndikumabwera ndinalibe mphamvu yonena kuti ndikhoza kudzuka kapena kuzitembenuza chifukwa chonoti mkono umodzi watani wamangika komanso mkono winawu ukuoneka kuti ulibe mphamvu wapanga paralyze kapena ngati kuti mmene imakhalira stroke onena kuti wazizira kwambiri dzanzi mmene imakhalira dzanzi muja kunena kuti sungathenso kupanga kalikonse kunena kuti iweyo udzipulumutse chabwino mwina kukupinginizani kumeneku imakupinginizani motalika motani kuti ikapinginiza pa kuti ifikenso pena kukupinginizansoni kachiwiri pamatalika bwanji pathupi panu pa space yake imakhala yotani njokayi inali njoka yaikulu choti mudziwe eni inali njoka yaitali inandipingiriza kuyambira kumiyendo mpakana uh, cha m'machest mwangamo kundipingiriza kwake njokayi inandipingiriza mofupikitsa kunena kuti sungakhalenso ndi mphamvu yonena kuti apapa mwina pakuoneka kuti pali mpata kuti ndikhoza kukanganulapo ayi chifukwa itandipingiriza kumiyendoku inapingiriza ah, kangapo ndikudzapingirizanso m'maondo mwangamu ndiye ngati yandizunguliza miyendo kumapansi ndikubweranso m'maondomu ndikubweranso mchiunomu ndikubweranso kuku ndikuonera kuti ndoti inali njoka yaikulu inali njoka yonoti ineyo ndinafika poti apapa basi ndiye ndatha and ndikupita ndikumwalira ndinafika povomereza Mkono wangawu koyambirira ndinayesetsa kumakhala ngati kuti ndikumenya koma palibe chimene chinatheka kufikira kunena kuti chifukwa choti njoka ija imandinyambita mkono wangawo unafika popanga dzanzi kunena kuti sungathenso kupanganso kanthu kalikonse mwafotokoza kunena kuti muli mkati mopanga mavuvu njoka imene mumaimenya Mm. imene njoka ya nsato Mm. m'manja mwanu nsato imamveka bwanji khungu lake ndi zovuta kuti ndikhoza kufotokoza kuti imamveka motani koma umati ukamaimenya muja imapezeka pena kuti imanjanja komanso kuterera umati ukamenya muja umakhala ngati kuti kaya ukumenya mmene imakhalira kuti chubu chonena kuti chatani chapopedwa kumanjanja ndiye itaona kuti ineyo ndiku- ndikupangabe mavuvu ndikuyesesa ndithu ndi mkono umodzi chifukwa chonena kuti mkono uli ndi mphamvu inapeza kunena kuti inapezanso njira ndikugwiranso mkono uja ndikupeza kunena kuti ndikundifowoketsa mkono uja ndikupafika popanga dzanzi mwafotokoza kunena kuti imalavulira poison imakulavulirani ku nkhope imalavulira ku mchira Mm. nthawi imeneyo nkuti mutu wake unali uli kuti Ah, mutu wa nsato pa nthawi imeneyo nkuti ulinso kumutu kwanga utandiyang'ana chifukwa nsato imati ikakupingiriza chimene imachita nchonena kuti imasiya mchira uja ndikuubweretsa kumutu ndikuubweretsa kumaso kwako ncholinga chonena kuti ikatulutsa imatulutsa zinthu ziwiri zimene zimalowa mphuno zikalowano mphuno umafika ponena kuti iweyo ulibenso mphamvu yonena yonse yoti ukhoza kupuma ende umatha kumwalira chifukwa chonena kuti sukutani sukupuma nde inali nthawi yonena kuti imapanga zonena kuti iyesetse kunena kuti tinthu tiwiri timene imatulusa kunchira kuja kuti tilowe mphuno mwanga kuti ine ndilephere kupuma ndimayesesa ndithu kunena kuti tinthu tija tisafike polowa kuti tikhoza kufika mphuno mwanga kuti ndipanikizike kupuma ndi pamene ndinali ngati pa chintchito chonena kuti ndimayesesa ndithu kunena kuti ngakhale kuti ndimaoneka ngati wofowoka chani munthu ukamaphupha komabe imaoneka kuti imavutika kunena kuti ifike ponena kuti inewo mphuno mwanga mulowe tinthu timene imafuna kuti ilowese kutanthauza kunena kuti mutu ndi mchira zonse mmene zinali kumutu kwanga zinali kumutu kwanga endi inali panali ponena kuti I, ineyo ndikanatha kumachita mantha onena kuti apapa basi ndingovomereza koma ndinayesetsabe kunena kuti ngakhale mutuwo ukundiyang'ana mchirawonso ukuyesetsa kuti zi- zinthu zinatuluka kale timakhala tooneka kuti ntovuta kuti ungatifotokoze kuti kodi timaoneka mwantundu wanji koma ndithu timatha kukhala mmene tili mmene chimakhalira chala cha munthu endi timakhala tamphamvu kuti tikalowa apapa omvera ndiwatanthauzire mukuloza chala chapakati cha mdzanja lanu Mm. nanga sindikuona ndili pa wailesi Mm. Mm, sakuona omvera Mm. timakhala mmene chilili chalachi ndithu endi timakhala tiwiri timene timati tikalowa mphuno ndiye kuti timakatchinga kunena kuti iwe sungathenso kutani sungathe kupuma endi sungathenso kubuula kapena kufuula kuti anthu ena akwanitse kukumva tine tototi once talowa mphuno tikangoti talowa mphuno muja umakhala wonena kuti poison ujano akulowererano tsopano ndiye kuti iweyo wafikano ponena kuti wathekano ndi pamene nsato ijano chifukwa choti mutu uja unali wadzifufumitsa endi ukukuyang'ana ukwafika ikaona kunena kuti uyuyu watheka endi wapanga dzanzi thupi lonse endi sakuthanso kupanga chinthu chilichonse sakugwedera-gwederaso ndi pamene nsato ijano imayambano kukumezano pang'ono-pang'ono Ah, kunali mwenzi endi zimene zinachitika ndimatha kumaziona kuti apa pachuchitika ndi chakuti chakuti imatulutsa kamwa mwake muja ah, lilime lake lija ndikumandilavulira in the same time ndikumagunda thupi langa kwina kuigwetsenso nina kuti mchira kuja kubwere tinthu twili lija kuti tikawere mphuno mwanga timachokera kumchira sitimachokera mkamwa kamwa ya nsato chimene imapanga ndi choti kumchira kuja kukatuluka tinthu twili lija ndikulowa mphuno Ndikupeza kuti iweyo ukulephera kupuma, imakhala njira yonena kuti ikufuna ikufooketse zoti iwe usapumenso yi, basi upange dzadzi thupi lako lonse and ukafika ponena kuti sukupumanso imayambano kumakuthyolano tsopano mafupa chifukwa kuti umakhala wonena kuti thupi ma wathu sukupuma and mpweya sukuyenda, misempha ilibe mphamvu yakuti ikhoza kupangitsa thupi lako kuti litani. likhale ndi mphamvu yoti lizigwedera ndiye imati ikangoti lalowa m'mphuno muja umakhalira kuti mpweya sukuyendanso and misempha yako ilibenso mphamvu inati wonse chifukwa kuti yakupingiriza imakapangano kuti ikuthyoleno chani mafupa ako aja mutu uja ntchito yake ndikonena kuti ndi imene imamezera munthu imakumeza pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mpakana munthu wonse ufike ponena kuti wamezedwa nchifukwa chake timamva kuti kwakuti munthu wakuti wamezedwa ndi nsato iyi kwakuti uja pa- tapeza nsato itameza munthu tapeza nsato itapanga munthu mutu wake umagwiritsidwa ntchito ngati kuti pongolowera ngati podyera mmene imakhaliranso munthu aliyense kuti ukamafuna kudya timagwiritsa ntchito pakamwa so nsato imagwiritsa ntchito pakamwa koma kuti ufike mu prosesi yonena kuti iwe ufooke ufike poti ikuthyole mafupa imagwiritsa ntchito mchira wake chifukwa mchira ndi umene umakhala ndi mphamvu wa chilichonse ndi umene kumachokera poison wambiri kuposera kamwa ndapingizidwa ndi nsato ndikuyesetsa kunena kuti ndidzipulumutse ndikufika pena ponena kuti chifukwa chonena kuti ndikufooka and kunali kutali ndi anthu ndi mmamidzi pakati pa usiku palibe aliyense anakhoza kundimva komanso kukanakhala kuti munthu akundimva ndi mmene nsato ndimayidziwira sangathe kubwera kuti ndipulumuke mwansanga ndili mkati momasopedwa ndikumalavulidwa ndi nsato muja kuti ndafikano tsopano kuti thupi langa likuyambano kupanga dzadzi chifukwa chonena kuti ndidayamba kumapanga dzadzi kuyambira ku miyendo yanga mpakana kunena kuti thupi langali limabwerera imakhala ngati mmene imakhalira stroke kunena kuti a wakuti uja wapanga paralaizi mkono sukutha kutani kupanga kalikonse kapena wapanga stroke mwendo sangathe kuyenda akungokhala pa wheelchair ndi mmene inenso ndinapangira kuti mbali imodzi ya thupi langa kuyambira ku mwendoko ndi mkono wina wakumanja wapanganso paralyze and ndikuyamika mulungu lero kuti paralyze zinangofikira ku thupi lonse ine ndili mkati momadzilimbitsabe kuti ndiyesetse kumagwederagwedera kuti mwina mwake ndikhoza kudzipulumutsa sindikuthanso kuwa sindikuthanso kuti ndikhoza kupanganso kanthu kalikonse ndi pamene ndinadzamvano kulirano kwa fisi fisi akulira pomwe paja ine ndikuti ndikulimbana palepo kuyesetsa ndithu kuti kodi ndi mkono wanga wakumanzewu umene uli pansi kuti ndikhoza kupanga chifukwa chonena kuti mkono wakumanja unali wapanga paralaizi umene umakhala mkati ndi mphamvu ndiye ndili mkati momuja chilombo chija fisi uja ndinamumva akulira ndikumabwera pafupi kenako kunapezeka kunena kuti fisi uja akulira ndikumasokosa anafika pafupi ndi pomwe ineyo ndi chilombo chija tinali endi itafika pamene paja nayenso fota amanunkhizanunkhiza ndikumaona kunena kuti ukuku kuli nyama endi chifisi chija anayamba kumanunkhizanunkhiza ndiye kuti chilombo chija chayambanso kumapanga mavuvu kuti chilimbane ndi fisi uja kuti asasokonezeke ndi mkati momwe kuti ineyo ndikupanga timavuvu kunena kuti ndipulumuke ukunso fisi ujanso akubweranso and nsato ija ikupanganso zinthu zoti isasokonezeke ku ndi chinthu chilichonse kuti kuti ineyo ndimezedwe isasokonezeke ndi chinthu chilichonse ikupanganso mavuvu kunena kuti iyuyu fisi asapezeke kuti akusokoneza inazi kuti pang'ono pang'ono inadzi- imadzikha- ngati kuti kumadzitambasula kunena kuti mbali ina mutu uja upite ukalimbane ndi fisi uja kutanthauza kunena kuti fisiyo naye amafuna inuyo akudyeni nsato iyi imafunanso kuti ikudyeninso ndi zonse zinali pakamodzi zonse zinali pakamodzi kunena kuti ineyo ndipangiri- ndapingirizika ndi nsato endi ndikupita nokumalechereche mene munthu umakuphira ndikupeza kunena kuti fisi wabwera endi atafikapo fisi akupanga zake maipezo kuti akulimbananso ndi nsato ija nsato ija ndikumapeza kuti imadzitambasula kuti italikeno kwambiri mmene imadzitambasula kuti kodi nsato ndiye kuti kutalika kwake imachita kudzipanga kuti nditalike motere apa nditere apa imachita kudzipanga endi nsato ikhoza kuoneka kuti ndaying'ono koma imadzifufumitsa imakhala ngati kuti mmene imakhalira chubu ndi chifukwa chake nsato imakwanitsa kummeza munthu mosavuta kutanthauza kuti zonsezi munaziona usiku umodzi ndinaziona usiku umodzi Endi mmene zimachitika izi sinkanathanso kupanga kanthu kalikonse chifukwa kuti mmene imadzitambasula ifuyo kuti imadzitambasulanso ndiye kuti ndikudzitalikitsa kuti ilimbanenso ndi fisi nayenso fisi uja anakhala kuti akupanga makani endi chifukwa cha makani amene akupanga fisi uja kumbali ina zimandipangitsa kunena kuti ineyo nankasi imakhala kuti yasiya sindikunyambitidwanso chifukwa kuti sindikunyambitidwanso ikulimbana nkuti ilavule fisi uja mmakhanga kuti timphamvu tina tikubwerera poyera mthupi langa muja pang'ono pang'ono leta kunali zonena kuti yayamba kuzitambasula ndapezabe ndithu kampata kuti timphamvu tikubwerera kunapezeka kunena kuti ineyo ndaona thupi langa likupezabe dzadzi lija likukhala ngati likutani likuchoka mmenemo iyo just ikuyesetsa kuti ilimbane ndi chani ilimbane ndi fisi uja kenako kuona kuti ineyo ndamasu- ndapito- ndamasulika ndikudzitembenuzano tsopano ndikungozigwetsera ndiye ndimangogubudukano tsopano kufikira kuti ndimakamenyetseka mmitengo chani gubuduka gubuduka ndinakafika kuti ndili pansi pa chani paphiri ndita nditavulala kwambiri nazoti thupi langa latemekatemeka ndili ndi mabala endi ndiline ndinenso munthu otani ofooka